Dia dhuit. Dia is Muire dhuit. Cad is ainm duit? T-Rex Ósaras is ainm dom. Agus cén aois thú, T-Rex? Táim seacht mbliana déag d'aois. Agus cathain a rugadh thú, T-Rex? Rugadh mé ar an gceathrú lá is fiche de Nollaig míle naoi gcéad nócha ceathair. Go maith. Agus cá bhfuil tú i do chónaí? Tá mé i mo, táim i mo chónaí i mBaile Ráir atá suite in aice na farraige i mBaile Átha Cliath. Go maith, an-mhaith. Anois, cad é an uimhir scrúdaithe atá agat? A haon, a náid, a seacht, a cúig, a sé, a dó, a trí, a ceathair, a haon. An-mhaith, an-mhaith. Anois, T-Rex, an bhféadfá an dán Colscaradh a léamh dom más é do thoil é. Á, sea, cinnte, yeah, yeah. Colscaradh le Pádraig Mac Suibhne. Shantaigh sé bean i nead a chine, faoiseamh is gean ar leac a thine, aiteas is greann i dtógáil clainne. Shantaigh sí fear. is taobh den bhríste, dídean is searc is leath den chíste, saoire thar lear is meas na mílte, thángthas ar réiteach, scaradar. Ana-mhaith T-Rex, tá sé sin ar fheabhas. Now, an bhféadfá. Uimhir 11, Cúrsa Gaeilge sa Ghaeltacht a dhéanamh dom. Oh yeah, cinnte yeah. Bhuel, bhailigh na daltaí le chéile i bpictiúr a haon. Bhí siad ag freastal ar Choláiste Sheosaimh agus bhí áthas an domhain orthu. Thóg an bus agus na scoláirí aghaidh ar Ghaillimh. Bhí múinteoir ag caint leo agus eh nuair a bhí siad ar an mbus, Chuaigh siad i dtreo an Spidéil. Tá an Spidéal i gConamara, i nGaillimh. Is áit deas í. Is breá liom bheith ar laethanta saoire ansin. Agus ansin i bpictiúr uimhir a trí, shroich siad Baile na hAbhann agus fuair siad lóistín. Agus bhí bean an tí iontach deas acu. Peigí an t-ainm a bhí uirthi. Yeah, Peigí. Anois, i bpictiúr uimhir a ceathair, bhí na ranganna acu gach maidin. D'ith siad lón sa bhialann gach lá agus d'imir siad cluichí sa tráthnóna agus bhí céilí, yeah, bhí céilí acu gach uile oíche. Bhí an aimsir go maith. I bpictiúr a cúig, an gcreidfeá? Chuaigh siad ag snámh san fharraige. Bhí an trá go hálainn. Thug siad cuairt ar TG Ceathair, sea, agus d'fhoghlaim siad Gaeilge ansin freisin. Agus thug siad cuairt ar Raidió na Gaeltachta, sea. Bhuail siad le. Hector ansin, yeah, agus d'fhoghlaim siad a lán Gaeilge, sea. I bpictiúr uimhir a sé, yeah, cad a tharlaíonn anseo, bhuel, bhí áiféala ar na daltaí ag dul abhaile, d'fhág siad slán ar a chéile agus gheall siad go bhfillfidís an bhliain seo chugainn, sea. Bhain siad taitneamh as an gcúrsa sin, níl aon dabht faoi sin. Gheall siad go gcuirfidís téacs chucu. agus is dócha gurb é sin deireadh leis an sraith pictiúr sin. Ana mhaith T-Rex, ok, go raibh maith agat. Tá fáilte romhat. An bhféadfá trí cheist a chur ormsa maidir leis na pictiúirí sin? Ó yeah, cinnte. Ehm, cén sort bus a bhí ann i bpictiúr a dó? Ehm, bhuel. Sin ceist mhaith. Is dócha n'fheadar. Is bus príobháideach é. All right, go maith. Agus cén sort scoil í Scoil Bhaile na hAbhann? Is bunscoil í. Go maith. Agus an ceist deireanach agamsa ná eh eh let me see eh fan go bhfeicfidh mé ehm cathain a bheidh na ranganna Gaeilge ar siúl? Ehm bhuel is dócha eh go raibh na ranganna ar siúl thart ar b'fhéidir deich a chlog ar maidin go dtí a dó dhéag. All right. Déanfaidh sé sin cúis go raibh maith agat. Right. T-Rex, cuirfidh mise trí cheist ort fhéin. Ehm, cén fáth a raibh siad ag taisteal? Cén fáth a raibh siad ag taisteal? Bhuel, tá sé soiléir go bhfuil siad ag dul go dtí an Ghaeltacht chun Gaeilge a fhoghlaim. Go maith. Agus eh. Luaigh cúpla rud a bhí ar siúl gach lá. Bhuel eh, bhí eh, ranganna ar siúl agus eh, bhí eh, céilí ar siúl san oíche agus eh, chuaigh siad ag snámh em, eh, freisin. Go maith, go maith. Agus em, eh, cá bhfuil teach an Phiarsaigh? Bhuel. Tá Teach an Phiarsaigh, tá sé, tá sé i Ros Muc, yeah, tá. Right, go raibh maith agat, T-Rex, sin go maith. T-Rex, inis dom faoi do chlann. Mo chlann? Eh, níl aon chlann agam, ach tá clann istigh sa circus, alright, an dtuigeann tú? Is glaotar Fear Grinn air, no, no, T-Rex, gabh mo leithscéal, ní thuigeann tú an cheist. Em, inis dom faoi do theaghlach.

Tá sí trí bliana déag d'aois agus is mise an duine is sine sa chlann. Go maith. Agus cá bhfuil tú i do chónaí, T-Rex? Eh, táim i mo chónaí i lár na cathrach. Eh, tá go leor áiseanna againn in aice láimhe. Eh, tá a lán siopaí, sea. Eh, tá pictiúrlann ann, tá scoileanna, Tá ospidéal, tá tithe tábhairne timpeall na háite agus táim i mo chónaí in eastát tithíochta, sea, eastát tithíochta, ach tá na daoine go léir cairdiúil ann, níl aon dabht faoi sin. Inis dom anois faoi do scoil. Bhuel eh, táim ar scoil i bPobalscoil Ramhar, is scoil deas í, is scoil mheasctha í, Tá an scoil ar fheabhas agus bíonn an-craic againn, níl aon dabht faoi sin, alright bíonn an-craic againn, sea. Agus cé mhéad ábhar a dhéanann tú? Bhuel, táim ag déanamh seacht n-ábhar, eh, Béarla, Gaeilge, Mata, Fraincis, Bitheolaíocht, Ealaín, Tíreolaíocht, agus ceol, sea. Is maith liom ceol ach eh is fearr liom an Ghaeilge an dtuigeann tú, yeah. Eh agus eh is fuath liom ehm bhuel tá sé deacair a rá, tá an bhitheolaíocht deacair ach tá an múinteoir an-chabhrach linn. Is maith liom an tíreolas alright ach tá an múinteoir beagáinín cancarach an dtuigeann tú agus eh yeah sin é. Go maith, go maith, T-Rex. Agus an dtaitníonn an scoil seo leat, T-Rex? Is maith liom an scoil, yeah, yeah. Níl sé ródhian i ndáiríre. Níl an iomarca rialacha againn ach eh, tá cosc ar an bhfón póca, yeah. Ach eh, tá a lán áiseanna sa scoil eh, tá halla spóirt againn agus eh, tá páirceanna imeartha ann freisin. Go maith, go maith. Agus cad a dhéanfaidh tú tar éis na scrúduithe? Eh, bhuel, ba bhreá liom ceol a dhéanamh ach eh teastaíonn thart ar chúig chéad pointe don chúrsa sin a dhéanamh ach eh ba bhreá liom bheith ina DJ freisin. Caithfidh mé a lán staidéir a dhéanamh agus eh tá mé faoi bhrú faoi láthair, yeah. Ach eh. Beidh áthas orm nuair a bheidh na scrúduithe go léir críochnaithe agam, yeah, níl aon dabht faoi sin, yeah, beidh áthas orm. Go maith. Agus cén saghas ceoil a thaitníonn leat? Eh, taitníonn gach saghas ceoil liom i ndáiríre, eh, rac-cheol, ceol tíre, ceol clasaiceach, ach caithfidh mé a rá is breá liom ceol mire, sea, nó rave, an dtuigeann tú? Sea. Seinnim guitar freisin agus táim i ngrúpa ceoil. Bhuel, sa ghrúpa atá ann is mise an t-aon duine amháin atá sa ghrúpa. Ó, go maith, go maith. Agus cén t-ainm atá ar an ngrúpa sin? Any Sign of Saurus? Yeah, sin é an t-ainm atá ar an ngrúpa, Any Sign of Saurus, yeah. Go maith, go maith. An raibh tú ag ceolchoirm le déanaí? Ó, bhí, yeah, chuaigh mé go dtí an eh O2 an bhliain seo caite agus eh bhí sé ar siúl i mBaile Átha Cliath agus eh chonaic mé eh Deadmau Five, yeah, nó Deadmau a Cúig mar a deireann siad, yeah, agus eh yeah bhí siad ar fheabhas, yeah, bhí, bhí. Ana mhaith, ana mhaith. Agus céard a dhéanfá Dá mbuafá an chrannchur náisiúnta? Bhuel eh, eh, sin ceist mhaith ach eh, is dócha go gceannóinn eh, teach nua, eh, cheannóinn carr, eh, thabharfainn roinnt airgid do mo thuismitheoirí agus eh, rachainn ar laethanta saoire thar lear go dtí an Spáinn is dócha, yeah, yeah, sin é. Ana mhaith, ana mhaith. Agus eh, an ndeachaigh tú ar laethanta saoire an samhradh seo caite. Ó! eh. chuaigh, yeah, chuaigh mé thar lear le mo mhuintir an eh, an bhliain seo caite. Yeah, eh, chuamar go dtí eh, Lanzarote, yeah, Lanzarote, bhí sé ar fheabhas. Eh, ar feadh coicíse, yeah. Bhí sé go hálainn ar fad. Chaith mé an lá ar fad ag sú na gréine agus bhí mé ag snámh san fharraige, bhí an bia ar fheabhas freisin agus bhí an aimsir dochreidte, yeah, bhí sé dochreidte, bhí an ghrian ag taitneamh an lá ar fad agus bhí sé beagáinín te alright ach bhain mé an-taitneamh as, yeah. Go maith, go maith. Agus an mbeidh tú ag dul ar laethanta saoire i mbliana? Ó, beidh, beidh, yeah, eh, eh, tá mé ag smaoineamh ar dhul go dtí, eh, an Spáinn le mo chairde, yeah, tá, agus, eh, fanfaimid in ionad, eh, campála, yeah, beidh an-chraic againn. Eh, yeah, eh, níl sé, eh, ró-chostasach i ndáiríre, eh, so, eh, ach, eh, is dócha go dtabharfaidh mo mham, eh, iasacht bheag dom, an dtuigeann tú, yeah, á, yeah, sin cinnte, yeah. Go maith, go maith. Bhuel, sin é, a T-Rex. Bhí áthas orm labhairt leat, agus tá súil agam go n-éiríonn leat sna scrúduithe. Á, go raibh míle maith agat, a mhúinteoir, go raibh maith agat, slán.